Apa tikupatsirani ena mwa mafunso amene anafunsa atolankhani ku press briefing ya Cdedi lero lino ndipo mumafunsowa Silvester Namiwa anawayankha motere. Msonkhanowu ndi wa atolankhani, sindimafuna kuti ndiyankhule kwambiri ndikudziwa kuti muli ndi mafunso, bwalo ndi losegula.

Uh, funso loyamba ndinena kuti um, a Khato inali kaya week yomweyi anali ndi tour kupita ku kukayendera project yawo ku Salima so nkunena kwawo kuti project yafika pa 35 percent okay now Uh, pa 35% inu mukubwera kunena kuti boma liyimitse um, ena akuona ngati kuti amati witch hunting uh, mukhala ngati kusakasaka anthu amene mwina ulamuliro uja amakhala ngati kuti amayendera limodzi um, munakhala ndi nthawi yo- yonena kuti mu- mu- inunso mukhale ndi nthawi kukayende- kukayendera a project imeneyi kuti a Khato a- a- afika potere kuti mpaka mukane kuti apange suspend chachiwiri nchonena kuti ndimangofuna ndibwere pa mm, mawu anu amene munanena kuti APM mwafuna mumupatse upangiri kwa anthu amene adzapanga mm, appoint ma ma position osiyanasiyana taona asankha nduna start uh, mukaona bwinobwino nduna zimenezizi ena kuti kutengera ndi milandu kutengera ndi mabwalo aku milandu anthu amene wawa ali ndi milandu yoti akumayankha okay so potengera kuti inu ndi bungwe lonena kuti mufuna kuonetsetsa kuti onse amene akupatsidwa ma maudindo aboma akhale kuti ali ndi clean sheet mukutipo bwanji pa anthu amene wawa funso la namba 3 um, APM pa mmene amachoka ku Blantyre kupita ku ku Mangochi uh, anthu anadabwa ndi mmene anayankhulira uh, umakhala ngati kuti akuopseza anthu uh, kuti pali chiganizo chonena kuti uh, anthu ali- ali ndi upo kuti akonze zionetsero ena akuti kodi sikulawirira kuti adziopseza anthu angokhala mwina 6 days inu a Cdedi mukutipo bwanji ndi malankhulidwe amene akumakhala kuopseza anthu pamene zinthu zomwezinso inu nomwe mumadana nazo ulamuliro wapita zikomo tiyayankhe mafunso amenewa kenaka tizipita kwinako Ah, tiyambiranso kumapeto mwanena kuti ati amaopseza choyambirira chimene tiziwe nchonena kuti dziko la malawi ndi la uh, democracy and democracy yo uh, ndi imene yatipasa kuti lero tikhale ndi ulamuliro wina uh, mkatikati mwa democracy mo tili ndi maufulu osiyanasiyana ngati mukukumbukira bwino uh, tsiku limene amalumbira apm adanena kuti malawi is now free Ah, komanso mmene amayankhula polumbiritsa nduna zija adabwereza kunena kuti malawi has been liberated and kuti mwina nthawi zambiri amalawi eh, we are always economic of the truth nthawi zambiri instead of being objective timakhala subjective eh, taziona za anthu oti amaoneka ngati samaopseza anthu oti amaoneka ngati azibusa koma zimene amapanga zosusana kwambiri za ubusa anthu ena amene amakhala ngati kuti za maufulu akutipasa maufuluwo palibe ndiye apm ndi munthunso ngati mene mulili ndi ine nayenso ali ndi ufulu oyankhula ndi zimene anayankhulazo kaya nkuopseza kaya samaopseza awo ndi maganizo anu koma in, ineyo I will tell you sindikubakira eh, if you want ask spokesperson wa apm yo kuti amatanthauzanji chifukwa ine si spokesperson wa apm koma I can guarantee you kuti tikapanga compare and contrast munali momuno 5 years ya mbusa amene samaopseza amene amasekerera ndi zimene zimachitika ndi munthu amene wabwera si mbusa ndi loya amene mukuti amaopseza zimenezo tiwasiyire amalawi apereke chigamulo Ah, nkhani ya yonena kuti asankha nduna zitatu ndinanena press briefing ina mwamva apm nso anabwereza kuti pali anthu ena mdziko muno akangomva kunena kuti maravi post amangodana nayo so olo uzivina pamazi pa lake malawi amakuzuzula kuti ukutithira fumbi anthu amenewo alipo ndipo akonzeka koma ubwino wake amalawi siopusa malawians are better judges ndiye anthu ena athamanga kupala mipaliro eh, pa zifukwa zawo zimene akudziwa koma chimene mudziwe nchonena kuti pakutha pa zonse democracy prevails democracy imene imawina chinthu china it is a prerogative of the president to hire and fire cabinet minister tipange underline pamenepo kuti it is his a prerogative ife chimene tanena sindinanenepo kuti tifuna anthu a clean sheet chifukwa wa clean ndi mulungu aliyense amalakwisa tikamazitenga ife opanda tchimo tingozinyenga chabe aliyense ali ndi mavuto koma mavutowo timati nkhasako ife kutipanga compare abusa zimene amapanga ndi apm lawyer zimakhala zotani so ifeyo a cdedi sitinakambepo za clean sheet amene anakambawo mukaafuse pa zifukwa zimene amanenera ndiso muwafuse iwo kuti iwonso ndi a clean because amati kuti he who calls for equity must come with clean hands koma chavuta pa malawi panopa nchonena kuti pali anthu ena specifically they are designed kunena kuti akabwera mtsogoleri uyu iwo amakhala vocal amakumbukira ntchito yawo akabwera uyu amakhala ku holiday amalawi akuvutika so malawians are better judges za three za three zo panopa ifeyo tidikira kaye tifuna kabineti yonse koma amapanga bwino funso limene bwana apm kuzera mfunso ili ndimafuna ndikuwuzeni kuti anthu akuvutika chimene anthu amadandaula nawo achakwera nchonena kuti amapita makapanga ma push ups pansewu for 5 years tsiku lililonse amayenda amalawi sakuzifuna zimenezi chinthu chachiwiri nchonena kuti kabineti anthu akufuna kunja kuno tikupemphera bwana it is prerogative yanu tikulemekeza koma sifuna kuti ipitirire 15 kunena kuti mupulumutse ndalama mugule chimanga anthu azidya anthu asamafe ndi njala so it is your prerogative koma ife tizayankhula pa kabineti akamaliza yonse kuyisankha tizayankhula ndithu that much I can guarantee you koma nkhani ya perception because malamulo amanena kuti akamandiganizira akungondiganizira kufikira khoti linene kuti a Namiwa taamanga ndi pamene mati oya a Namiwa anapanga corruption koma ngati anthu akungokuganizira sikuti tikhulupirira kuti tikanena kuti aliyense oganiziridwa dziko muno ah, asapange kena kalikonse paja mukuziwa kuti ndikuyenda ndi belo kufika pa 31 pa ndikuyeneso ndikachongese before 30 ndiye ife kuti anatimanga 2021 ndiye nthawi yonse ndikanangokhala Zoona zimenezo so awo maganizo awo muzaafuse koma ife za clean sheet sitinanene ndipo sitikupanga nawo koma anthu ena padziko pano akamagwira ntchito moyang'ana ife a CDEDI sitimayang'ana nkhope ah, nkhani ya yonena kuti a Khato anakuitanani akanena kuti agwira 35 nkhani yabwino pamene tinaphonyera Malawi pamene mukanafunsa kuti 35 ndalama za misonkho zija zimene tikukhala ife mboni zija mwagwiritsa ntchito ndalama zingati ndiye kufunika kumene kupita akaswiri akaone timati scope ya ntchitoyo kunena kuti ngati mwagwisa ntchito pa 100 kwacha mwagwisapo 35 kwacha ndiye nchi- ndalama zimene mwatengazi ndi kumene mwagwira kukugwirizana muyenekaso muwafunse kuti ntchito ikuyeneka kutha chaka cha mawa mu September kwasala miyezi ingati 11 ndiye ntchito imene yasalayo ngati atengako 35 eh? mu mi- ah, mu miyezi 13 ndiyeno miyezi 11 yo amaliza nkhani ndi yonena kuti kwachitika phwando they have turned this government to a feast zija ankanena APM zija ndalama akungokawana ndalama zimene amati amangire project akumangira manyumba akumagula nyumba kugumulapo nyumba zonse kumanga zina kutere pamene kwa Malawi akutani amalawi akuvutika ndiyeno zakhala bwino kuti anakuyitanani mukawafunse kuti a CDEDI aja kuti pano pano mu- munene kuti 35 kwalowa ndalama zake izi ndiyeno kwasalako 65 timaliza miyezi 9 zotheka Fu- zimene amalawi tifuna kuziwa zimene ife nkhani ndi ya pambalambanda nkhani ikukhuza Malawi madziwo ndi a Malawi um, bilu yoti tingongole 150 billion inapita ku nyumba ya malamulo sonyiza kuti palibenso cha personal palibe cha private chimene chichitike pano cha tonse chimene tikufuna ife ndi zimene zo transparency osati angokutengani atolankhani akangokuuzani PR no no no and, and kufunika kumeneko go undercover mukapeze zimene tikuuzana kuti njero amatenga kuti mukapeze kuti njero akuitanisa ku Botswana ku South Africa are we serious as a country Mpiringu wa Zodiak ndi ndi mafunso awiri um, funso loyamba ndimafuna ndidziwe nawo mwanena kuti mwalembera anduna mwanamveka pa ma concerns amene muli nawo uh, okhudzana ndi ntchito imeneyo ya pamadzi ku Salima timafuna tingodziwa kuti mwina mukulemba mwanu uh, mwauza kuti ayankhe kapena achite izi pofika liti uh, mwina akamatenga action kuti kuyimitsa ntchito ndi kufufuza zonse zichitike mu period yake iti kuti boma langoyamba kumene kugwira ntchito komanso funso lachiwiri ndonena kuti a Namiwa mmabwera pa ma press briefing a mtundu ngati uwu ochulukirapo uh, mmabwera mmapatsa matipi a kubomako uh, mmafotokoza ma allegations amene mmakhala mukuwaona ma issues amene mmakhala mukuwaona mboma sitikudziwa kuti mukamapereka ndinu okhutitsidwa ndi pomwe mukapereka ma tipi anu kapena uh, zovuta kapena zolakwika zimene mwaziona mboma sitikudziwa kuti ndinu okhutitsidwa kuti amakhala akuyankhani kapena zimathekadi kapena mmangokhala ngati mukuyankhula nokha nokha nkuthera pompo zikomo
malipikira komano Eh, the danger ndi funso limenelo it's like munena kuti tapatsa anthu a blank check they should do as it pleases which is very dangerous for democracy chifukwa ndanena kale kuti eh, ndalama zimene amagwiritsa ntchito adindo zimakhala za misonkho za inu ndi ine ndalama zimene zimafuna kuti zipindulire tonse ndiyeno mungoyerekeza kuti ndimabwera kumabwebweta mmene ndikubwebweteramu koma zinthu osamayenda osamayenda ndiye atakhala kuti palibe munthu akubwebweta zikhala motani the whole reason why we have government it is to protect the vulnerable and marginalized fa anthu ambiri amene ali mtawuni muno tili ndi zambiri zodalira Muka- ena mmadalira maloya ena mmadalira zinyumba zanu zitalizitali ena mmadalira mfuti ena mmadalira zichani koma kuli anthu onena kuti alibe podalira pena paliponse anthu amene ajawo amayeneka kuti ife tiziwayankhulira and amene amayeneka kuti azitetezedwa ndi boma ndichifukwa anthu onena kuti iyayi tiye tikhale ndi chistructure tizitchula boma chifukwa pakanapanda boma bwezi tikhala ngati kuchire the rule of the jungle it is only the fittest that survives so nchifukwa chake mmandiona ndimabwera kumayankhula ndiye ndikufunseni kuti uh, are you suggesting kunena kuti popeza ndimayankhula ndimangobwebweta sizisintha kanthu ndisiye ndikhale chete is that okay koma tino- mmaso tikatere ndiyetu tikhala ngati kuti we are di- departing from democracy pa democracy imanena kuti adindo akhale apa

dziko liwonongeka paliponse pamene pachitika zotero siziku- zikutsutsana ndi section 12 ifetu tiyeneka tiziyima kumayankhula APM ananena kuti tifuna kusintha kusinthako tikunena kuti vuto limodzi limene linali la Chakwera linali impunity and arrogance kumapanga zinthu kumayendere kuma, kuma, kuma, kuma, ku- Amalawi akuvutika njala Amalawi ali pa nzere wa mafuta iyo nkumadusa pyu ndi konvoyi kumakachititsa misonkhano ngati mavuto kulibe Sindikukhulupilira kuti APM abwerezanso zolakwika zimene zija. Ndiyeno lero funso lanu ndilo tilisunge funso limene mulisunge muone kuti kodi a Mwanamvekha tawalembera kalata akhala chete kapena achita act. Nchifukwa chake ndinanena koyambirira kuja kuti timawapanganso tipi bwana APM kuti anthu amene muwasankhewa akhale kuti akonzeka kuwatumikira Amalawi. Anthu amene akufuna kuti akhale mu comfort zone asakhale anywhere near uh, state authority tifuna anthu kuti azitekeseka za mavuto anthu chifukwa pampando paja ali po kutumikira inu ndi ine ndalama zimene akugwiritsa ntchito nza inu ndi ine nchake lero achakwera kulibe achakwera lero anakakamira ku state house kuja anakufuna kwambiri koma achokako chifukwa kuti aMalawi atani awayinga awayinga chifukwa chani kunali impunity and arrogance ndiyeno boma ili litengerepo phunziro amanena kuti pamene mzako wapunthwa pamene pali zenje nzako wagweramo iwe umatani umayenika kuti udumphe so mafunso amene ndi abwino koma tiyeni tiasunge e, tiwerengere kuti kalata e, kalata imene ndi yoyamba kulembera kwa minista mboma ili ndiye tione kuti ona a Ben amveka apanga chani zikafika poona kuti am- amene amveka kapena nduna zayamba kukhala chete tiwalemberanso kalata apm kuti anyamata anu mwasankhawa akupwetekesani anyamata anuwa apwetekesa amalawi ife taona 5 years yapita ija kabineti yongokhala chimene imaziwa kabineti eh, kugawana matumba a fetereza taonani eh? chimene imaziwa kabineti kuyenda kusakaza ndalama kuwatsatira president i don't think that apm is ready to have this kind of cabinet zikomo kwambiri Um, ine ndi comfort brazis wa ku timven komanso- timven radio komanso television Ah, a Namiwa mwina aka kakhoza kukhala koyamba ah, mwina kupangitsa press briefing yokhudza ndi salima lilongwe water supply ndimafuna ntaf- ntadziwa kuti kodi mwina nthawi yonseyi ah, mwina munali kuti ah, mwina simmachititsako ma press briefing podzindikira kuti inu mwina pakakhala pena pake pakulakwika timakudziwani ndi zimenezi kuti mmayankhula nanga nthawi yonseyi mwina munali kuti kufika pamene a- akunena pano kuti a- akuti- kuti mwina ali pa 35 ya ntchito yawo ndipo inu kunena kwanu kafukufuku wanu mwanena kuti mwina ntchito imeneyi amaliza by next next year so ndimafuna ntadziwa kuti kodi ah, mwina inu nthawi yonseyi ah, mwina munali kutiko kumabwera pano patsopano kuti ah, ntchito sizikuyenda bwino kuli katangale ndi izi ndi izi komanso mwina ntchito imene munena zoti ayimitse simukuona kuti izi mwina sizikhudzabe miyoyo ya amalawi ah, makamaka a dera la ku lilongwe ndi madera ena ozungulira pa nkhani yokhudza ndi madzi zikomo kwambiri muchikalata chija tanena tinapanga dedicate paragraph yonse ya mtunthu kunena kuti mmene tikupempha kuti ayimise sikutinena kuti uh, ayithese ayi chizungu chake chimanena kuti they should suspend kapena halt tingofufuzako kuti kodi ngongole zija munakanena ku parliament kuja 150 billion yagwira ntchito bwanji ndiye tithokoze bwana Lloyd Mbwana atiunikira kuti ati agwirako 35 35%yo against what chimene tifuna ife ndi chimenecho sitikudana ndi project ndinena pano mulilongwe madzi akuvuta ndiye munthu amene amayankhulira amalawi os- ovutika amene sangathe kuyankhula paokha ngati ine sindingabwere pano nkunena kuti iyayi imitsani project imene musatipatse madzi paja timanena kuti madzi ndi moyo inenso mutu wanga umagwira ntchito kobasi sikuti ndidapenga ayi ndiye sitingabwere pano kunena kuti ayi anthu aku lilongwe safunika madzi inenso ndimakhala mulilongwe momwe muno kusalima kuli abale anga kudowanso kuli abale anga kuposera pamene tonse ndi amalawi eh choncho zabwino zonse zikuyeneka ndithu tizizikondwera tizinyadira koma dziko la malawi ndi dziko la demokalase demokalase malinga ndi gawo 12 la malamulo akulu chilichonse mafuna muzipanga poyera makamaka pano mukatchulapo amalawi chifukwa ngati mwatenga chinthu kungochilowesa mu nyumba ya malamulo chimenecho chasiya kukhala uh, cha simplex chithyola chasiya kukhala cha a namiwa sichikhalanso cha mwanamvekha chikhala cha amalawi onse ndiyeno tabwera pano osati tikudana ndi nkhani ya madzi nkhani ya madzi yofunikira yofunikira kwambiri ndanena kale kuti pano pa mulilongwe muno madzinso akuvuta tikanakonda project imeneyi ikanatha olo mawa amalawi tikufuna madzi koma ndalamazo tiziona kuti zikugwira ntchito yanji chinthu chachiwiri mukufunsa kuti "Ah, a namiwa nthawi yonse munali kuti Ah, ntchitoyi ndaigwira chaka chino ncha 6 ngati si cha 7 Ah, nkoyamba ngati mwina kaliko mundikumbutsa kukumana ndi funso ngati limeneli kuti nthawi yonse munali kuti ndinalipo ndinalimo muno koma chilichonse chimakhala ndi nthawi nchifukwa chake ku zodiak kaya ndi ku times kaya ndi ku nation mumakhala ndi ma, ma special reports ma investigative eh? kusonyeza kuti zinakudutsani pena pake S- zimatheka kuti anthu anapita ndauza a lloyd a lloyd m'bwana a maravi post kuti auza kuti 35 ndiye ndauza kuti mukanafunsa kuti 35 at what cost eh ndiye akapita a lloyd m'bwana sikuti akamuuza kuti "Ah, iwe unabwera tsiku jalapo tsiku chifukwa chani eh, chifukwa chani sunafunse tsiku lomwe satero akatero ndiye kuti chilipo chimene akubisa Uh, this is an open uh, democratic society where transparency and accountability ought to be the order of the day. So it's neither here nor there kuti kaya tikanafunsa dzulo kaya dzana tikanafunsabe. Uh, mwina ndi, ndi, ndi, ndi la, lapanga trigger funso lina ndapanga kuti witch hunting. Ndapanga address pa witch hunting. Uh, the whole reason why tili ndi malamulo Uh, the whole reason why umakhala job description and terms of reference ndi yonena kuti to keep you in check ndibwereze pamenepo chifukwa chimene chonse chimene akakulembera ntchito amakuuza ntchito yako amafuna kuti pamawa musakolane ndiye munthu umadziwa kuti salary yanga ndi iyi iwe nkumatenga ndalama zina kumawonjezerapo anthu ena akanena kuti munawonjezerapo ndalama iyi pa salary yanu a namiwa is not witch hunting ndibwereze pamenepo nchifukwa chake tipeza kuti munthu usanavomere public office usanavomere kuwatumikira amalawi uyambe kaye waziyeza ngati za- zala zako zili zitali zitali chonde stay away from public coffers ngati ukuziwa kuti you have got high affinity for looting and plunder you should stay away from public coffers because amalawi azakufunsa funso and amalawi kumakufunsa funso isamakhale nkhani ya witch hunting nchifukwa chake amanena kuti ku, ku, uh, ku buku la miyambo amanena kuti oyipa amathawa yekha ngakhale asanatani asakuthamangisidwa atabwera muno apolisi chimene chichitike ma detective aliyense amene akuziwa kuti ali mthumba mwake andi kanthu kina kake koletsedwa a- atulukira khomoyo chifukwa chani wekha ukudziwa ndiyeno ife ngati tabwera pano ndikumapanga call for transparency and accountability isakhale nkhani ya witch hunting chifukwa mmene uma- amakupasa ntchitoyo umadziwa kunali ma terms of reference amene akupatsidwa ntchitonso pano adziwe kunena kuti he should read and understand the terms of reference and what is expected from, fi- from him or her cholinga kuti mamawa ndikazamufunsa asanene kuti a namiwa akulimbana nane ndikukhulupirira kuti ndakuyankhani chifukwa cha nthawi we don't have all the time on earth mwina titenge funso lomaliza kwina kutha kukhala one on one koma ndisindike pano kuti sitikuzemba mafunso funso lomaliza chifukwa cha nthawi ndikukhulupirira kuti mafunso atha ah, ndikukhulupiriranso ma comrades awa alibe choti aonjezere ife tabwera pano nkale ndingosindika kunena kuti muziko muno muli malamulo malamulo amene zaka 5 zapitazi amagwira ntchito moyang'ana nkhope sitikuyembeza kuti malamulo panopa azigwira ntchito moyang'ana nkhope Ah, aliyense amene akugwira ndalama imene ndalamayo kuti ibwere inazera ku nyumba ya malamulo kapena inazu- inazera ku mra ameneyo akamagwiritsa ntchito ndalama ya malawi ayembekezere kuti azafunsidwa mafunso lero mafunso alunjika kwa honourable mwanamvekha kunena kuti ayimise ntchito za salima lilongwe water company kufufuzidwe amene awononga ndalama kumeneko akuyenera kuti ayankhe mlandu chinthu china chonena kuti pomaliza amalawi akuyembekeza kuti ndalama zawo zimene zabedwa ndalamazo zibwerera mopanda fear kapena favor we should not allow to create the untouchables thank you very much for your kind attention uh, tinayamba ndi pemphero mundilole kuti ndipemphe wozipereka aseke zonse ndi pemphero zikomo kwambiri
mwakhala nafe mwatitsogolera tikupemphera kuti mulungu mupitirira kukhala nafe pamenenso tikukhala tikhala tikugwira ntchito zathu zosiyanasiyana mu tsikuli mukhale nafe pitirizani kudalitsa dziko lathu la malawi mu dzina la yesu khristu tapemphera amen
kumenekotu kunali kuyankhula kwa mkulu wa bungwe la cdedi ameneyo nda sylvester namiwa omwe anabwera ndi nkhani zokhudzana ndi ku uh, salima uh, lilongwe waterway or water supply project aonera kuti kumeneko kuli zinthu zina zimene malinga ndi iwo akuti sizikuyenda bwino ndiye alembera nduna ya zachuma yatsopano a joseph mwanamvekha kuti akonze ayimitse maka ntchito kumeneko komanso achite kafukufuku uh, pamemwe pamomwe ntchito zakhala zikuyendera akambapo nkhani yokuti akuti kumeneko eh, chuma sichikumayendetsedwa bwino akuti kulembana ntchito sikukuyenda bwino ati amalawi sakupatsidwa ntchito zomwe akuyenera kupatsidwa so awo ndi maganizo a akuluakulu a bungwe limeneli la uh, cdedi uh, inunso ngati muli ndi zochitika tipezeni tikuwulutsirani ndithu ine ndi imon pilingo